daalụkwanụ ndị be anyị ndị ọ na-adịrị mma ndị igbo ndị chukwu mụrụ ụbọchị ngọzi ọ mụcha ha gịnị so ha mkpọ gbaa ha nje mma ana m asị onye na-azụ ahịa ya gaziere gị ebe ọ bụla ị na-eme ị na-arụ ọrụ ya mere gị ọfụma ị na-arụ ọrụ ugbo maka ndị ọrụ ugbo na ụda ana m asị gị rụtakwa gịnị tekwara anyị rụta uru aka dị gị ahịa ọzụ ahịa zụta ojije na ọlụlụ ụnụ ọ ga- ọ ga-adịrị ụnụ na mma ojije ụnụ ga-adị mma ọlụlụ ụnụ ga-adị gịnị mma ana m asị ụnụ na igbo ekunie ka anyị wụchakwa kpọmkwem na ihe mmemme aha anyị ji gịnị eme ka igbo birikwe mana tupu m gawa kọwaa onye m wụ, ama m na ụnụ amarala ana m asị bikonụ ụmụnne m dododododo tinyerenụ anyị aka binye na aka gịnị n'aka ịhụnanya gaanụ na facebook anyị na ebe a igbo ekunie ụnụ na-eso anyị na-esonụ anyị na-agwa anyị ka o si aga ọ bụrụ na ihe anyị na-emekọdo na-asọ ụnụ ụnụ a na-ekwutekwe na anyị ebe anyị na-emeteghị ya ụnụ agbazi olu maka ọ bụghị sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-agbazi olu ụnụ asị anyị lee otu ala ụnụ sị anyị biko ndị igbo ekunie anyị chọrọ ka ụnụ bịa na ihe ọgbakọ obodo anyị bịa wepụtara anyị ihe dị iche ebe anyị na-azụ ahịa ị na-emepụta ihe ihe a na-emepụta ndị mmadụ ama kpọtụrụnụ anyị anyị dị ka ahụrụ ọkụ ozi ọbụla i ziri gịnị ọ ga-eru elu ekwentị n'ụbọchị nke taata m na-asị unu gaanụ gịnị na igbo ekunie channel igbo ekunie tv sonyere anyị ọ bụkwa odozi akụ chinyere na eke ogbonna anọghịdịrị m bara abara gịnị tọrọ atọ na ihe mmemme mụ na ndị otu m kwa na-agba ha sị m Odoziakụ ihe Igbo ahụ i bu n'obi anyị sokwa eburu ya ka a dị ile anya ị ga-ahụ na nke ọbụla a na-ekwu ha n'ebe ahụ a na-asị ihe anyị ji bịa ugbu a ha kọwa onwe ha atụpụtagodu ilu ole na ole anyị lee ma anyị ga-ama gịnị ihe ọ pụtara bụ Odoziakụ Chinyere na Eke Ogbonna na gịnị ebe a na ụmụnne m biko unu kwuo aha unu kene Igbo unu enye anyị ilu ka anyị kọwaa mara otu o si aga Igbo mma mmanụ ebe na nkenke ọ dọkta elefe dike ọka ji ọfọ na igbo ekunie dọkịnta igbo ọ ga-adịrị ụnụ mma oo igbo mma mmanụ onye ụnụ na-anụ olu ya bụ adaugo uche taa ka ọ dị daalụkwanụ igbo mma mmanụ onye ụnụ nakwa ya bụkwa okechukwu a sị ya gazienụ igbo mekanụ otu a ya ka m bụkwa onye aha m bụ n'ụtụtụ ya ka m bụkwa n'ehihie ya ka m bụ n'abalị Ah, ya, ya, mgbanwe adịghị otu a ka ọ a dị gaziere anyị ụzọ. ana m asị ngwa unu ga-agbapụ ya ọsọ na-enyenụ anyị ilu ya na-abịa n'aka nri ya na-abịa n'aka ekpe ndị gịnị anyị na-ana anọkọ werekwanụ akwụkwọ unu ji ede edemede na-edetunu maka gịnị mmụta gịnị onye mmụta onye njenje ka onye isi awọ gịnị ihe mara ọ dịkwa ka odozi akụ ebidogo n'ilu ngwa bidogo na-ebido n'onwe ihe ọzọ ọ anyị tụgo ana m asị elefe dike nyegodu anyị

ọjị bụ omenala jikọrọ Igbo ọjị e omenala jikọrọ Igbo ya bụ mkpụrụ ọjị ahụ bụ mkpụrụ ịhụnanya ị ga-ahụ nụ ndị na-ese ihe gbasara ịhụnanya esee ya dị ka mkpụrụ obi otu a ka mkpụrụ ọjị dị ọ mkpụrụ ịhụnanya Igbo ji hụ onwe ha n'anya ya kpatara mgbe ọbụla a na-eme mmemme ebe ndị Igbo nọ a ga-ahụrịrị ọjị a ga-ahụ ọjị ekwete mụ na ekwete mụ mụ onwe ekwete m ka asa ọnya omereke ihe ji wee sị na ekwete m bụ na ihe a inu ka atụrụ ma ndị Igbo si na onye ji onye atụrụ inu kọwara ego eji nụ nne lara n'iyi ndị na-ege anyị ntị ọgwụgwọ ebe anyị si wee dee ekwukwa ihe ndị ọ sị na ọ bụghị ịkụ ihe ịkwa nke ọjị wụ mkpụrụ ọ bụghị ahịhịa n'uche nke m na nghọta na nkọwa omenala Igbo na ka m kwere na eh, ihe eji akụ ọjị guys ịmụ nwa ọ bụghị na amụrụ na amụrụ ụmụaka iri n'ezinụlọ na ole n'ime ha bara uru ọ bụrụ na amụrụ na amụrụ okwu apụta n'ụlọ ụmụaka eju n'ime ụmụaka ahụ kee nke bara ihe bara uru bụ ihe ka edi mee na ịmụ nwata bara uru na-emepụta ihe nwata nna m na-eme o jebe ihe ọ sị mba na enwere m nwa nwoke maka asị na nwata mara okwu ka ndị ndị isi ejiri m ọnụ eji aga mba eji aga mba eji aga izu Ee, ire maka ile ya a- ọjị enweghị ihe eji ahịhịa ya eme ahịhịa ya nwere elu ọ mkpụrụ Mkpụrụ ya ahụ. mkpụrụ ọjị akụrụ na-ebu a- ebu ahịhịa ma mee mkpụrụ o nwe uru ọ bara ọ mkpụrụ a, ya mịta mkpụrụ ọjị wee urue ma ahịhịa ya ọ mịjiri ọrụ ya elu ọ mkpụrụ ka anyị na-ele anya Nwa ewu ahụ, gwa nwa nwa ewu ahụ.

ọ na-egosi ọmụmụ ọ na-egosi ntọala omenala Igbo mkpụrụ ihe mkpụrụ na-egosi ọ na-egosi akụ na ụba ọ na-egosi ihe onwunwe ihe ọbụla bụ ihe dị mma n'ala Igbo ọ ya ka eji ekwu okwu ịmịpụta mkpụrụ mana mkpụrụ nke gị kee ihe mkpụrụ nke gị mịpụtara ọ mịpụtara mkpụrụ ọma ka ọ mịpụtara mkpụrụ ọjọọ

mberede ka ejikwa ama dike maka na asị na nwata nwaanyị daa ndụ ada ugboro ịtọ otu a ka ọ dị ama m na ndị anyị na ha na-anọ ka ụnụ na gịnị ọ na-abanye ọ na-abanye na-abanye maka gịnị mmụta mmụta

ya gụrụ ala ede ya sị ede ọ ga-ala ahụ ụwa azụ mgbe nwa a na-achọtara nke nkịtị egịdị oke eme gịnị dịjụọ maka asị ọ ngala ka okenye ji agbara ehi ọsọ na agwara gị na ehi na-abịa esi oke na-agba nke maka na ofu nwoke si na kama nwunye ga-ekpegbu ya n'ikpe nye ebe nke o meghị kama nwunye ya kpatara ya n'ego ọ na-akpata ya na-ewere nke ọ kpatara efe enyere ekpebe ha ncha ndị Igbo ji asị mgbe a ga-akpọ ihe a ka ndị Igbo ji wee sị nwata kwọcha aka nwata kwọcha aka ọfụma o soro ọgaranya rie nri n'ụbọchị nke taata anyị ọ na-akwọcha aka ọfụma eso ọgaranya eri nri n'ụbọchị nke taa ụmụ anyị ọ na-akwọ aka were soro ọgaranya rie nri ihe ha na-agbazi mbọ ya bụ ka ha dị ka ọgaranya

na-emezi ihe karịrị akarị hmm. ofu nwoke sị kama ị ga-ede enye m azụ ka m rie gosi m ụzọ m esi wee kụta azụ so na-akụta na-akụta maka ụmụnna nwezu akụ iro anaa a sị ụmụnna nwezu akụ nke a ka anyị ga-adọbiela nke a na ụmụnna nwezu akụ iro anaa achị ala ya ekpere anyị bụ na gịnị ka ezinụlọ ọbụla gịnị ka enwee ihe ọma eji mara ha onye nwere ya mee gịnị ya nyetụ nwanne ya maka ozu sibe isi enyi ka nwanne alaa ọnụrụ ube nwanne agbana ọsọ ndị Igbo bụrụ otu anyị gaa n'ihu ka anyị ghara ị na-agba onwe anyị gịnị mgba okpuru were ịhụnanya na-ebi unu ahụla otu o si daa n'ụbọchị nke taata anyị zuru ezu na ihe niile ka ọ bụla ị kpọpụtara anyị gịnị anyị na-enye gị ya anyị ga-apụkwa na nke a unu ga na-ahụ anyị na-aga enwere ihe ị chọrọ igbo ikunye gịnị dị mma anyị na-aga enweta anyị na-asị gịnị udo dịrị unu ndewo